bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma buba fane généralement sɔgɔma joona ka video kɛ o tɛ ne ka ko ye mais ni n ma nin video kɛ ala bɛ n ɲininka n bɛna video in kɛ k'a adresser abdul ɲang de la kunu abdul ɲang i taar'i sigi plateau sanfɛ i ye kuma caman fɔ donc mɔgɔw tɛ filaya niyɔrɔ kuma ma donc abdul ɲang ne bɛn'i jaabi ɛɛ abdul ɲang i ka filaya degré ne t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ i ye filaden halala de abdul ɲang ne ye numuden halala de ne fa numu n ba numu n mamuso numu n mɔkɛ fila bɛɛ numu donc ne dalen don o la i yɛrɛ k'an to kaso la n ye danga caman k'i ɲɛna i y'a résultaw ye donc n bɛna kuma k'i défier ka tila ka danga don eh, numuden ni fila ni ɲɔgɔn cɛ fo n'a y'a sɔrɔ fɛn dɔ de tɛ yen min bɛ exister an ni ɲɔgɔn cɛ abdul ɲang ɲang eh, n bɛna n kali ka danga dɔ don ka danga dɔ don maliyɛn bɛɛ ɲɛna o bɛna ne jɛya bi ɲang ni mɔgɔ wɛrɛ tun bɔra k'a b'anw supsɔne ka nkalon ta ka da anw na ɲang a tun tɛ digi n na ne tɛ n justifiye kuma bɛɛ u bɛ bɔ faransi y'u san nin y'u san ne ma deli ka n justifiye mɛ ɲang bi a ka kan buba fane ka jɛya maliyɛn bɛɛ ɲɛna an ka litiw kɔnɔna la ne kunkolo de man ɲi ɲang fo n'a y'a sɔrɔ ɲang i tɛ filaden halala ye fo n'a y'a sɔrɔ abdul ɲang ne tɛ numuden halala ye n'a y'a sɔrɔ kabiri ne bɔra mali teritwari kɔnɔ ka n ka desisiyɔn ta ka bɔ n'a y'a sɔrɔ kɔdiwari delila ka ɛn faran di ne ma abdul ɲang fo n'a y'a sɔrɔ i tɛ filaden halala ne tɛ numuden halala ye ala ka kobilen yira mɔgɔ min ye nkalon tigɛ ala ka kobilen yir'o la ɲang fo n'a y'a sɔrɔ i tɛ filaden halala ye ne tɛ numuden halala ye n'a y'a sɔrɔ kabiri ne bɔra mali la fo bi ni faransi ka un euro dira ne ma un euro dira ne ma ko ne ka n ka jamana kɛlɛ ɲang ne ni e mɔgɔ min ye nkalon tigɛ ala ka kobilen yir'o la ɲang numu ni fila fo n'a y'a sɔrɔ ala de ma barika don an ka liyɛn na fo n'a y'a sɔrɔ an ancêtres de ma barika don liyɛn in na ɲang n'an bɔr'o kɔnɔ ɲang e ni ne la n'a y'a sɔrɔ kabiri ne ye nin kɛlɛ daminɛ ko ibk ka ubiyɛn ibk ka fami mɔgɔ dɔ ye dɔrɔmɛ ta ka di ne ma hali ibk dɛmɛli yɛrɛ ne ye ibk dɛmɛni min kɛ n'a y'a sɔrɔ a ka fami delila ka dɔrɔmɛ ta ka di ne ma buba an fa dɛmɛ ɲang e ni ne n'a ye nkalon tigɛ ala ka kobilen yira ne ye nkalon tigɛ kɔni ala ka kobilen yira n na karim keyita bɛ balo la bi bi y'o fɔ don ye don min na karim bɛ ne wele k'an sigi buba i bɛ mun fɛ o y'a sɔrɔ ne bɛ ka att ka réconciliation ɲini n k'a ma n tɛ dɔrɔmɛ kelen fɛ ATT tɛ juge ATT ye ne fa de ye ɲang fo n'a y'a sɔrɔ don min na eh, eh, ne ba moza a bɛ tiɲɛ so ATT bɛ tiɲɛ so IBK bɛ tiɲɛ so mɔsiku bɛ tiɲɛ so abdu ɲang u bɛɛ bɛ tiɲɛ so don min na ni ne ma n kale moza su dalen IBK jɔlen bɛ mɔsiku jɔlen bɛ ne m'a fɔ mɔsiku ɲɛna n ko bon komi a ko ka taa se juge ne ma deli ka IBK dɛmɛ mais à partir d'aujourd'hui musokɔrɔba in ye diɲɛ ko bɛɛ ɲini ne fɛ ko ka IBK dɛmɛ k'a cɛ de don n ko bon IBK ka ATT zizeli ko to yen ne bɛ sa IBK dɛmɛ na n ye juru min sara n ye min kɛ ATT n b'a juru sara IBK ye o la ne tɛ se ka IBK janfa ne tɛ se ka n ka lutte feere diɲɛ kɔnɔ abudulu ɲang ɲang mɔgɔ min ye e ta ka t'e don moribo kone kan o mɔgɔ kelen tɛmɛna ne fɔlɔ de fɛ k'a bɛ ne de ta ko ne ka avion ta ka segin ni moribo kone bɛ bɛn ko la n ko n tɛ segin ni wari de kun don ne tɛ segin abudul ɲang i bɛ se ka bɔ k'i kale fila ani numuya la k'i ni moribo kone tɛ ɲɔgɔn kalama a ye ɲɔgɔn ye mɔgɔ min y'a ye ɲɔgɔn ye n'i bɔra k'i kale ni n ba tiɲɛ b'a tigi tɔgɔ fɔ hali n'a y'a sɔrɔ mɔlɔma mɔgɔ don n tɛ fɛ k'a tɔgɔ fɔ n'a bɛ n harama a ka n haram n bɛ bɔ k'a tiɲɛ bɛɛ basakili ci ɲang ni fɛn o fɛn b'i bolo ne contre la a kɛ ala kama i k'a bɔ fɛn fɛn b'i bolo ne buba contre la i k'a bɔ parce que ne ka ŋaniya ɲumanya i y'o de ta parce que ne y'i wele mois de février wagati wagati min na madu ka journal ni sarafu ninnu bɛ ka bɔ n k'i ma karisa n'i b'a dɔn i ka vie bɛ danger la i bɛ ka junte kɛlɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la i bɛ ka ninnu kɛlɛ i tɛ se ka tiɲɛ fɔ k'i to bamako na i ka bɔ n'i bɔra procédure damadɔw bɛ yen an b'olu tenter pour que i bɛ se ka bila l'asile la min y'i ka famille ka yɔrɔ je trouverai une solution pour que k'i ka famille dɛmɛ abudul ɲang fo n'a y'a sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ne buba de y'o f'i ye o la y'i sigilen to n'o preuve b'i bolo dɛ ivoiriyɛnw de kɛlen don ka mɔgɔ san fo n'a y'a sɔrɔ e tɛ fila ye ne tɛ numu n'a y'a sɔrɔ ne ye ivoiriyɛnw ka dɔrɔmɛ kelen minɛ ka n ka jamana kɛlɛ ala kana n ɲɛ da kira kan ala ka kobilen yira n na ɲang n'a y'a sɔrɔ i fana ye nkalon de ta k'a da n na ala ka kobilen yir'i la fo n'a y'a sɔrɔ i tɛ fila ni i tɛ numuden halala ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ ko dɔn hali i yɛrɛ somɔgɔw mana nin video lamɛn u b'a f'i ye k'i ka ne wele i ka yafa deli ne fɛ kana bɔ ka nkalon tigɛ quoi ne ka ŋaniya ɲumanya de ye se nin ma ɲang fo n'a y'a sɔrɔ ne ma n yɛrɛ lataa kaso la i kama n ma sɔn k'i janfa k'i to i kelen na fo n'a y'a sɔrɔ ne m'o kɛ n'a y'a sɔrɔ o fana tɛ tiɲɛ ala ka kobilen yira an fila la mɔgɔ min ye nkalon tigɛ ne bɛ wele don min na ka ne to sikaso an ka minɛli la ɲɔgɔn fɛ moi j'avais mon passeport n ka visa ni n ka minan bɛɛ tun bɛ n bolo n bɛ se ka bɔ mais a fɔra i minɛna n ko non n bɛ segin ka n'i kɛrɛfɛ n nana i kɛrɛfɛ don min na kaso la trois jours après a fɔra n ɲɛna buba fane an b'e ni ɲang ka dossier séparé parce que video kɔnɔ i ma kuma e ma kuma foyi fɔ i ma foyi kɛ hali tribunal la syndicat ko k'e tun bɛ k'u deli e tun bɛ yafa deli ni fɛnw na u ka yafa mais ɲang ma sɔn u bolo an ka dossier séparé ka bɔ i ka liberté ta n k'u ma non a kana dossier séparer n'a ma ɲa ne tun bɛ se ka bɔ mali territoire yɛrɛ kɔnɔ n seginna ka na ɲangi kama n'a bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ mais mali bɛɛ b'a dɔn ɲangi i b'a dɔn ne ti nkalon tigɛ i ne kɛlɛla don min na lundi an kan ka taga cour d'appel la samedi don ne k'i ma n ko bon ne yɛrɛ tun t'a dɔn sariya kɔnɔ ko ni i bilara sursis la k'a tɛ sɛbɛn casier judiciaire kɔnɔ a bɛ ne kɔnɔ sursis bɛ sɛbɛn casier judiciaire kɔnɔ n y'a f'i ɲɛna karisa n ka tɔgɔ n'u kɔni y'an bila sursis la cour d'appel la deux ans de sursis à la cour d'appel la n ko ne t'a la je t'ai bien dit n ko n bɛ appel ta cour suprême na donc i ko awɔ k'o bɛɛ e ka bɔ dɔrɔn k'o de b'i arranger kaso la a don k'i ma ah bon ɲang n ko ne nana n yɛrɛ di e kama e tɛ soucier ne ka problème na i b'a fɔ awɔ k'e kɔni k'e ka mago t'o tɔ si la tuguni yan n ko bon lundi don cour d'appel la moi je vais plaider non coupable mali fɛn fɛn tun bɛ mɔgɔ mɔgɔ ye tribunal juge kulu bɛ na n taara n jɔ olu la barre la mɔgɔw ye n dimanche u ye mɔgɔ bila ka na n deli régime mɔgɔ ko n kana taa plaider non, non coupable n taara n ye ni n bɛ sa kaso la n ka sa kaso la n taara n jɔ barre la bɛɛ ɲɛna ko non coupable n tɛ ne ye je suis non coupable donc ɲang ne ye dangaden don wa ni fɛn fɛn b'i bolo ne contre la n'i m'a bɔ e ni ne de ye jɛ kɔ ne de bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ dɔn min ye ibk ko ibk ko wɔɔrɔ ye ni ne ye ibk dɛmɛ fɛn kama k'u ye fɛn di yan ou bien k'u ye fɛn kɛ ala kana n ɲɛ da hɛrɛ kan ne b'o de fɔ bi ne de bɛ n disi gosi hali sini mɔgɔ mɔgɔ ni karimu ibk famille karimu b'a f'i ɲɛna ne de ye n kali maliyɛn bɛɛ ɲɛna ni kuranɛ den wolowula sini ne ma deli ka ibk personne ka dɔrɔmɛ kelen dun voilà mobili min dira ne ma fɛnɛ a dira ibk sababu kama mais i bɛ taa i bɛ taga i bɛ bamako ye i taga ko ka ne ka mobili carte grise yir'i la dɔrɔn i ye n faamuya donc o de la ne bɔra k'a fɔ eh, asimi nin na ni min dalen don a ba sinji la ka taa ne ka mobili minɛ ko somi france afiriki mobili ne b'a dɔn mɔgɔ min mobili di ne ma a dira ibk de sababu kama ni karim keyita i ye faamuya ɲang n'a y'a sɔrɔ karim ne delila ka wari minɛ mɔgɔ bolo diɲɛ kɔnɔ ko buba karisa kɛlɛ ka wari minɛ taa mission filɛ taa kɛlɛ kɛ ala kana n ɲɛ da kira kan ne t'o mɔgɔ ye ne kunkolo ma dicko yɛrɛ m'a fɔ wa ko wariw proposera ne k'a tɔgɔ bila mais ne yɛrɛ de ye dicko tɔgɔ bila n yɛrɛ ma dɔrɔn parce que an bɛ hakilina kelen na ɲang erreur min y'i sɔrɔ erreur min y'i sɔrɔ ras bath tile la eh, ibk tile la ne ni eh, n y'a f'i ɲɛna bi n y'a f'i ɲɛna fo ka lali ka whatsapp kan erreur min y'i sɔrɔ ka régime dɔ b'i nɛgɛn k'i bila zenu na i kan'a kɛ ras bath tun b'a ka ibk ko kɛlɛ la ne tun tɛ n da don a la o u y'u da don ne bɛnkɛ de ka eh, jɛnɛya ko kuma la ne y'u wele ka ne bɔra k'o de fɔ k'u ka jɛnɛya ko kuma t'u da la kuma jɛnɛ sogodogo ye ne ba nɛni donc ne fɛnɛ bɔra k'a fɔ ras ɲɛna komi ne ba de nenina sisan sinon arasa ma deli ka fɛn kɛ ne na diɲɛ kɔnɔ ne ba neni min kɛra o de ye ne don kɛlɛ kɔnɔ ne ba ka gɛlɛn n ma wa ne ni kolonɛli ninnu ka kɛlɛ ni cɛw cɛya kuma fɔ n b'i haram bɛɛ b'o dɔn u taara u tun bɛ se ka u ka kɛlɛ dan u ni ɲɔgɔn cɛ u taara ne ba gosi n jɔlen ɲɛna ne ye dangaden yan ne ko k'an ka bɛn dɔrɔn mali kama an ka bɛn an ka bɛn ko la pour que an ka sanction éviter asimi bɛ to fanga la dɔ bɛ fara transition kan u bɛ taa ne ba gosi ka taa ne don kaso la bɛn kama ka tila ka tuguni ka taa ni mali ye embargo la 6 mois ka tila ka taa 20 mois minɛ alors que n'u tun sɔnna an bɛɛ ka bɛn asimi tun bɛ hali 3 ans sɔrɔ buye ye 3 ans min proposer a tun b'o sɔrɔ n'an bɛɛ tun bɛnna non seulement a tun bɛ 3 ans sɔrɔ an tun bɛ embargo éviter gɛlɛyaba min bɛ dugu kɔnɔ o tɛ kɛ dugu kɔnɔ temps ma raison di ne ma temps ma raison di ne ma donc n'i tɛ ko dɔn i b'o dɔn n bɛ segin danga in kan ɲangi tuguni n bɛ segin danga in kan i ye filaden halala de ye ne ye numuden halala ye n t'i ka filaya degré dan dɔn ne bɛ n ka numudenya degré dan dɔn ne ba ye numu ye ne fa ye numu ye n mɔkɛ fila bɛɛ ye numu ye wa n mamuso fana ye numu ye fo n'a y'a sɔrɔ e, e, lien sacré t'an ni ɲɔgɔn cɛ fo n'a y'a sɔrɔ ala ko tɛ tiɲɛ n'a y'a sɔrɔ ne delila ka kɔdiwari ka dɔrɔmɛ kelen minɛ ko ka mali kɛlɛ ala ka kobilen yira yarabi ala an fila dɔ la kelen na min ye galon tigɛ wa n'a y'a sɔrɔ fana abdul ɲang ne delila ka faransi ka dɔrɔmɛ kelen minɛ ne delila ka faransi ka dɔrɔmɛ kelen minɛ ka faransi ka dɔrɔmɛ kelen minɛ ko ka mali kɛlɛ faransi ka un euro k'a minɛ ko ka mali kɛlɛ ala ka kobilen yira ne ka combat ye conviction de arasa ko la nin taara kɛ ne ni arasa filɛ nin bi an jara cdr si tɛna ne ye ko ne bɛna arasa dɔgɔya hali ni ne arasa ye mɔgɔbaden to ne kama ko n b'a wele ni ne ma je ne suis pas d'accord min na bɛ b'u b'u wele n ka ka kuma kɔrɔ fɛ et tout ne ka hɔrɔnya bɛ ten nin i ni ne bɛ kɛlɛ kunu an bɛ kɛlɛ kun dɔ de kan ne tɛ mɔgɔ si kɛlɛ mɔgɔ kama koyi ko dɔ de bɛ kɛ ne b'a fini ne ba nenina ubiyɛn ka ne sɔrɔ kɛlɛ na kɛlɛ bɛ ne ɲɛnajɔ la ne bɛ t'o kɛlɛ la mali bɛɛ bɛ ne ni mɔgɔ mɔgɔ denmisɛnninya ko b'a dɔn ne ye direct de ne bɛ ko min na n b'a kɛ wa ne ye ko min kɛ n y'a assumer i ko ko ne ka fɛn minnu b'i bolo a bila ne ka fɛn bɛɛ ne tɛ siran foyi ne ye diɲɛ ko kɛ ne b'o assumer e ni ne de bɛ ko caman kɛ kabini ibk tile ne tun bɛ ɲɔgɔn kalama an de bɛ fɛn caman kalama ne yɛrɛ ye mɔgɔ caman ci e ma dibi la donc i bɛ bɔ i b'a fɔ ko gundo bɔrɔtɔ ka di ya ɲangi ne bɛ malo ne bɛ miiri ko ko i buwa fana e man tɛ k'a fɔ non seulement n sɔnna ka t'i nɔfɛ kaso la ne ni madu ka journalni kati 24 k'u sigi ka ne fa ni n ba neni ka diɲɛ sɔnkolon bɛɛ da ne kan ka galon dada ne na ɲangi a créer de kama ko kati 24 kan k'i ka vocal dɔ de bila mais ben le cerveau y'a f'i ɲɛna ko kati 24 ka bonyamamɔgɔ ye buba ye a dalen don buba fana na ko buba fana bila ka kati 24 piéger ni buba ye kati 24 piéger ka vocal bɔli bɛ bɔ a ma a bɛɛ bɛ jɔ ko ne y'i sacrifier o kama hali ne nin n'o don i bɔra ka ne dɛmɛ ya i bɔra ka n dɛmɛ yan donc n bɛ k'i défier ni fɛn o fɛn bɛ ne bolo i kama ne tɛ ne ka kɛlɛ jɛlen don dɛ o la ne b'a fɔ i ɲɛna kuma bɛɛ aw taara ka taa Ras Bath kɛ faden ne ni Ras Bath faden a taa ɲɔgɔn cɛ a ɲɔgɔn tɛ na hali u ko ko deux cents millions dira a ma IBK tile ni fɛn nin na ne y'a accepter IBK ka régime kɔnɔ ko a ka mɔgɔw bolila ka bɔ a kɔ ne sɔnna a ka na a kana bɔ a ka bateau climatisé kɔnɔ hali i ye un milliard d'a ma a garisigɛ de don parce que ne balo tɛ videomaniya la métier de bɛ ne na ne balo tɛ videomaniya la ne balo tɛ videomaniya la métier de bɛ ne na donc ne y'i défier ni fɛn fɛn b'i bolo ne kɔni ye n ka danga don ni fɛn fɛn b'i bolo ne contre la ne b'a dɔn ne jaba jɛlen don ne ma deli ka Côte d'Ivoire 1 franc sɔrɔ n ma deli ka faransi ka 1 euro minɛ ko ka jamana kɛlɛ donc voilà an bɛ heure min na bi kɔni n t'a dɔn sini n'a y'a sɔrɔ ni ivoiriyɛnw ye nin video ye u b'a dɔn ko ne de ye junte ka bête noire ye ko ne de bɛ se k'u kɛlɛ k'u bɛ moyen di ne ma ni n ba cɛ n b'a minɛ nin video kɔfɛ n'u ye n wele k'u bɛ moyen di ne ma ko ka ko ka na asimi ninnu minɛ ni n ba cɛn b'a minɛ mali bɛɛ b'a dɔn ni i ko ko asimi bɛ minɛ bi 20 heures ne Bouba Fané b'a kɛ ko 20 heures ka jan n b'a kɛ 9 heures ye ne ni n b'a la n b'a la ni n t'a la n t'a la u b'a dɔn Modibo Koné b'a dɔn ne ye mɔgɔ min ye wa mɔgɔ min y'i ladon Modibo Koné ninnu ka fɛn caman de bɛ ne bolo ne tɛ siran dɛ ne y'o de fɔ eh, ne bɛ se ka san tan kɛ kɔfɛ abdul ɲang ne bɛ san tan kɛ n tɛ don mali la ne somɔgɔ somɔgɔ bɛ sa n kɔfɛ ani teriw teri bɛ sa n kɔfɛ u ka yafa ne ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ lahara retrouvailles bɛ lahara ne b'o préférer an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ lahara bɛɛ bɛ yafa